ọga ke ihe ị na-agbagharị Hey, lekwanụ nwoke ahụ ke ihe ị na-agbagharị gịnị bụ nsogbu gị Ị na-adanye m n'ahụ ee na-agbagharị ka akwa- akwa- a- a- akwa mkpụrụ ewu
nna enyi a ka m gwa gị awụ m ezigbote onye igbo awụ m nwa afọ igbo a mụshiri ike kama na m achọghị ịnwụ i lete mmadụ ga-esi gaga gbuo onwe maka n'ihi ego gị egbuzi onwe gị maka ego elezi onye ga-arị ndụ eri ego ahụ ike ahụ ihe m na-ekwu ihe m ji sị na achọ m ịrị ndụ ka m rị ndụ wee kụwa ụwa kụwa ụwa kụwa ngwọrọ iriwe mpompo bie ndụ at least nwekwana good texture of life awakwa m ihe ị na-ekwu ama m ihe i kwuga ama m ama sị na ị ma ị gaghị aghọta ihe m na-ekwu kama na ọ bụrụ na m emeghị ihe a m chọrọ ime na ha ga-egbu m ọ bụrụ na m emeghị ya ha ga-egbu m if i don't do it they will kill me ọga awara m ihe ị na-akọ ya ihe i kwuru ebe na amaghị m ihe ị kọrọ ee ke ihe ị na-ekwu
biko ele ihe ị na-akọ gịnị nsogbu ọ gịnịkwanụ ke nke wụ ama m ebe e shi kpọ nwoke nke a bịa ti ya n'ime moto ke your problem ọ bụzi oge ka ị na-ajụ ke ihe i ji oge eme ọga nke a n'ime moto ama m na ị chọghị ịkwụ m ụgwọ m bịa kwụọ m ụgwọ m amụkwa gị agwa ahụ ha ga-egbukwa m oo, ha ga-egbu m oo, ha ga-egbu m oo, ha ga-egbu m.
Oo, amama m ji isi koro koro- koro ugbu nwoke ochie ndị ole na-egbu gị ndị terrorist fulani herdsmen ccic ma ndị boko haram ha niile gbakọrọ aka otu na-achọ ịpịgbu m ka m nwụọ eh, eh, biko ele ihe ị na-akọ bịa
akwụkwọ ụkọ na-ajụ ọ na-ajụ ihe na-akọnị biko biko biko kwụsị moto kpọtuo nwoke ebe a mm, mm, mm. kwụsị moto a ana m agazi ke nsogbu ihe a ke nsogbu m ji bịa bịa kwụrụ ugbu ee eh, mụ na ya gbakọrọ moto ama m onye ọ wụ biko pụọ kpọtuo ya ebe a kpọtuo ya ebe a ana m agazi aghọzi ihe m na-ekwu ọ bụrụkwa na e nwere ihe ọjọọ ọ kama na i bu bomb obere oge na ya agba time

nwoke ọhụrụ kwe di vimia vimia this me for ọta na ị ga-aga ifude go 5 million naira vimia vimia he nwoke ọhụrụ kwe di
vi m ego ele ego isi m ga-agị gị gị fude vi m ya vi ele ihe tụrụ aka Hello.

ụgbọaja ọ dị m ka ị kpụrụtụla n'isi ụtụtụ a n'isi ụtụtụ anwụ na-achabata ị gara aga kpụrụtụ ụgbọaja ka ọ wụ nke gị na enyi nwoke Udu gara na wake keeping gaa ṅụọ n'abalị ka eme gị na-emegheri ime ụnụ aghọọla ọsọ nga ozu nwụrụ ebe a kụrụ kpom ebe ọbụla unu nụrụ emege burial unu agbara ị na-ehi n'ụlọ ọ dị ihe ị rụgha ozu nwoke adịghị uru iti ji ndụ ị chọghị ịba uru ị chọghị ịbara m uru ụgbọaja ee e, ụgbọaja Helena Helena kpacharakwa anya gị mara ka i si agwa m okwu kpacharakwa anya gị marakwa ihe ị na-ekwu maka ọnụ gị iti gị na nsogbu o your mouth will land into trouble o ị ga-ahụkwa ọnwụnwa nke ị na-alaik you fall into temptation kparakwa ọnụ gị

kpọrọ m ozu nwoke dịkpa ha ka m nọrọ ogodere gị n'ugburu gị wepụ ọnụ ị na-eji eri si eri ahụ kpọ m olu ozu nwoke ị chọ ka egwu alili gị nọsọ ihe ọcha ị chọ ka m turn-ụọ gị to widow na mgbe ogote kwụọ gị one time yele gị wembe only two months ụgbọaja bịa si gị ụgbọaja bịa ị chọrọ ịlụ ọgụ cheta na atụghị m gị ụjọ ụgbọaja ị chọrọ ịba m ọgụ

ị ga-ebugide ozu m taa ma ga ebugide m n'elu otu e buru ọkụkọ ọcha butuo m nwesị m ike ilu ha ọkwa nka agụle m ọ bụ ihe anyị na-eme ka mee ji nwayọ harịọ m o aharịọla m ị ga-eme mma anya ahụ ya dapụ

Chukwu ka m jụọ gị eh, gịnị mere n'ime obodo anyị na ụmụ nwaanyị niile dị iche iche nọ ebe ọ wụ mụwa ka ị hụ n'anya o nwere okwu ị na-ekwu mgbe ụfọdụ na m na-ajụ sị na m ị makwa ihe ị kwuru ị makwa ihe si gị n'ọnụ apụta so chere ya ọrụ na maka na ọhụm ya ajụọ gị n'oge imepe ọnụ na-asị na na enwere ụmụ nwaanyị enwere nwaanyị ka gị mma n'obi obodo a mba ọ dịghị possible a na-eme ya eme ọ wụ na ọcha ka ha ka gị mma ka ọ wụ na oji ka ha ka gị mma ka ọ wụ na mgbago ka ọ na mgbada ka ọ wụ eh, upper chamber mgbago elu ka ọ mgbada ala ihe niile ị nwezuru ya enwezu ọ bịa na uju gị dị oke azụ gị azụ ka gị ọ gachiri agachi ihe niile gachiri ele nnọọ otu ara asụ nwaanyị nwa nwoke apụ lee nwaanyị ọzọ anya enwe ihe ga-eme n'elu ụwa a, m lee nwaanyị ọzọ anya nke ịnụ ya onye ahụ bụ ole o nwere ihe ole gịnị ka o nwere nke na-acha tomato m pọtọpọtọ m ncha akpụrụ akpụ m ogiri okpei m aju Mbaise m nwa m e nwere ihe ndị ọcha na-eme ihe ndị ahụ na-eme ahụrụ m ya na tv achọrọ m ime ya iji gwa gị na ịhụnanya m nwere n'ebe ị nọ a na-amụ ya aka enwe nwaanyị ọzọ nwere ike inye ya n'elu ụwa bile bile nwa ọma mma elebe nwa m ebee ka onye nọ onye onye nọ lekwa anya ma agwa gị onye isi ala agaala kpọọ ndị uwe ojii na-agarị na-anwụdo ndị na-aṅụ igbo ọ kwa maka gị
ihe m jụga gị na ihe ndị ị kọga olee otu o shi yie ma m jụga gị ebe ọ nọ gị na-agwa m onye isi ala gakwara kpọ ndị na-akpọta e, e, ndị na-eji ndị na-aṅụ igbo
ị hụna ọnọdụ gị ị hụrụ ọnọdụ ị hụrụ onwe gị na ee ele ebe ọ nọ ele ebe ọ nọ o nwe onye ị dowere here le- le- lee anya enwe onye hụga here ọ mụ na gị na-anọ n'ebe a. ọ nọ ebe a na-ehi ụra si n'ụra nnọọ malie ele ebe ọ nọ ele ebe ọ nọ lee ha susuga ọnụ ebe a ebee ka onye nọ Ama m, jụwa ị ṅụọla o jela ṅụọ akpụrụ achịa ya ọṅụ nna nene ele ka ọṅụ ka ụfụ akwụkwọ aṅụ nene kụgụ ugbula ka i ji ashị m good morning good afternoon nderi ehihie erichana gị ashị m good morning ha nwa ike adị m na achọkwara m iwe soro onye ọbụla iwe achọ m ihe m ga-ekwu gwa ya bụ na m na-ewesa ya iwe enwe m ume a enwe m oge a
enwere m oge gị ị hụna anyanwụ cha ụbọchị taa mara mma anyanwụ chaga ebe niile Eh? ime ọhịa osisi niile na ọhịa akọchana mmiri ị nwe ike were akpị jee lee o nwere nkwụ ndị ị ga-egbu a- ree anya were jeje rie ri taa jefe nga du ruo aṅụgharịa a- a- akpụrụ achịa Eh? du nga ọ kwa taa du ruo nga ị na-arọ nrọ Josef Ọrọnrọ ị na-abịa gagharịma agaracha must come back gị gacha ebe ga agaghị were ebe ga agaghị ebe ibe nsogbu anụ gagharịma ị ga-eri aka gị taa mma ịhụnanya ọ gị na-ebu ihe ndị a niile ọ gị mege ya ị na-apampa ya eme ya nnọọ nwata nwata a mụrụ ya taa ee eh? lee nkwụ ọ na-egbu na-egbute kọbọ kọbọ shishi enwe nke ọ na-egbutezi ọ nọ n'ebe a na-arọ nrọ ihe ya nwaanyị enwe di ahụ achịla nwere di nwanne gị nwoke ọ ga-eji ma na-agagharị na-agụgharị gị ufe agagharị ọ maka enwe m di
ọ kwa ị hụ ihe o mege gị na-ebe akwa m ga-emechi ike aga m eji ya na awụrụ nwa nwaanyị
ewena iwe nwaanyị ya wụ nwoke arị nke ọkpụkpọ ọ gaa anya biko nwa m ị nụna ejekwala ejekwala o mere ihe ọ ga-eme m ejekwala ma bịa eje m mere ọka na-ekwu na-ekwu na odu kamgbe m bara m agwa nwere ezigbo ihe na-esi gị n'ime apụta nke iche bụ ụgbọ elu sọ na ọ bụ ezigbo echiche Em, ihe mere na ọ wụ ị ma ọ kọrọ iwe echi m kpata ego na echi asị enyi m nwoke na m kpatara ego enyeta m ya Em, amakwanụ m n'ụlọ ke gị mana n'ụlọ ke m mkparị m na-enweta ọ dịla too much ọ dịla too much o buola ibu ị ma na nwanne m nwaanyị ụtụtụ ehihie abalị mgbe ọbụla o chiri na ana m eri mkparị before erie dị nri so ihe ndị a ka m chegidere checha m sị mba elee ihe a ga-eme ihe a na m chesị m bịa m ka mụ na gị chelee ya o tụlee mara otu a ga-esi eme ya ihe ndị anyị na-agara na village anyị na-agagharị ndị mmadụ na-atụ anyị aka ube ọka ọkụkọ ihe ọbụla furu na ewu fuo a na-atụ anyị aka so ọ ga-awụrịrị udu na ọgba ajaji ya ọ maka na enweghị ihe anyị na-arụ ana m echesi mana anyị nwere ike imepe chọọchị anyị mepe chọọchị hmm. otu ọ na-awụ m nọrọ n'ụra m bịa rọọ nrọ m bịa rọọ nrọ m bịa na-ahụ vision enwere enwere m ike anyị nwere ike mepe chọọchị m wụrụ eh, GO eh, General Overseer gị awụrụ assistant m enwere m ike na-ahụtara ndị mmadụ eh, vision a na-anata ego just tụlegodi ya ama m na obiọma ga-akpa gị na ihe m kwuru na just tụlee ya na anyị ga-eme gị ahụla m nga nsogbu gị si ah no wonder nnọkwa nga na-asị elewo ụdị ụdị ụdị ụka ka esi gị n'ime na-apụta i seela anwụrụ bikọs ama m na n'ụkụsị na enwebeghị igbo na ilezi otu ị ga-esi na-ekwu ụdị okwu a ahụ na ahụ akọ ahụ adịghị gị ị nwere malaria ị nwere akọm and ịba bagala mmadụ bakpuo ya n'ime ahụ ọ na-emezi onye na-ekwu inyo ndị igbo na-akpọ inyo kiri inyo nke na-ekwu gbachire na inyo pụọ banye ga na inyo kiri inyo Ihe nọ nga aghewe ọnụ bụrụ ụka na-agụgọsi ọnụ mmiri so ị nọkata ụgba ihe ihe nọ n'ọnwụ na-arụ mụ na gị ga-aga imepe chọọchị ihe ọ n'igbo n'ụkọtụ m ka ọ na-enwebed igbo okorogo na ahụ ị needịrị igbo ịnwụ ha n'igbo na he brain gị adịtụ sharp gị nwee ike na-reason like human being ụgba ihe awụghị ihe gbasara igbo ihe awụghị ihe gbasara igbo ka m gwazi nke mere ugbu ugbu ugbua m ji gbara gbapụta eji sị m abịa hụ gị ụgba ị ma na otu m nọ na anọ m na nrọ nọ ihe ajọsọ m lakpuru ụra si n'ụra sị m arọrọta obere nrọ na nrọ ahụ ka m nọ hụ mma mma enyi m nwaanyị nga anọ m sị m egwurutu mma ọnụ jọs ka m gwurutu obere ọnụ nwata werechanụ ọnụ ya nye m sị m gwurutu nọ nga m na-egwuru ya nwanne m nwaanyị esigwe ama m na ọ- o dogodoro m ya na nwa nwanne m nwaanyị na-achọ m mana ama m na ọ ga-achụkpute m n'ime nrọ nwanne m nwaanyị bịa kute m kute m nga m mịga ọnụ sị m na ya obiọma kpam iwe ewee m obi agbawa m ihe ndị a ka m chekechara sị mba ara anọ m n'ụlọ n'ụlọ nke m nọ n'ụlọ nna m mịa ọnụ ọ mmịcha ọnụ ọ bịakwa m pụta m ṅụọ mmiri kwụkwọ ọnụ mana elene ya so nkwakwa agwa gị ya na ọ wụ ka ị tụlee ya maka ịkpata ego ahụ echenji ya
Nkwa kamgbe m gbara mara gị kamgbe mụ na gị gbara na akwụ n'ala taa ka i kwubere ụka kwuo ụka ka mmanụ taa ka i kwubere ụka kwuo ụka mmanụ asị mmanụ mmanụ dey talk sense taa ka ị tọkụbere sense for you to have discovered na amusu na ị wụ ishi family amusu na family unu family amusu eh, um, that is the best thing mm, mm, eh, eh, mana nwanne gị nwaanyị wụ amusu ah, ụgba ọbụdụsọ ụgba ogiri bịa ngwa m na-ele nsa nwaanyị ihe ahụ dị mma nna ahụ amusu m na-ele nwunye nwa nna m ụgba ihe awụghị ihe m kwuru ele ihe i kwuru asị m na nwanne m nwaanyị na-achụgharị m ma nwe mgbe m sị na ọ wụ amusu ọ na-achụgharị m onye na-achụgharị mmadụ na nrọ ele ihe na-akpọ ya witchcraft witchcraft na amusu ọ wụda otu ihe ị ga-etume ihe na-eme gị otu otu esi anapụta gị lekwa ọkwa ihe ga-ekpụtụmachịrị maka na arọrọ m nrọ kem nrọ m rọrọ taa eo anọ m n'ime nrọ baga na nrọ ozugbo ozugbo m na-abịa lote ya rịkwa ụra ọga atụ m rịkwa ụra ọga atụ m ya ebuo m n'aka nri ya ebuo m n'aka ekpe mgbe ị na-eme omume loshọn gwa m bịa bịa loshọn m bịa transfọmụ shi na nrọ pụta otu sọkọ mbọ n'ime nrọ gwa ka m na ote na nrọ na-ele anya yiyi ewere bọmbụ atomic bọmbụ ndị ukwu na ndị amerịka na-eji abọmbụ ụlọ were kechie m n'ahụ sị na ihe m gaji ime ọ suicide mission na deme 5 million sị na ọ bụrụ na m- m- m- bọmbụ a si m n'ahụ gba gbagbusia ndị mmadụ m bịa were 5 million mana m bịa chee ihe a sị onye igbo m wụ m gaa gaa suicide mission na bọmbụ a gba gbagbuo m gbagbuo ndị mmadụ 5 million onye ga-eri ya ụmụ igbo sensị ka anyị nwe ụbụrụ ndị igbo ada ada ada eke ya abụọ ọzọ ihe ke gị ji ka njọ wụ na enwe amadị m ebe sensị gị gaga gaga kegbu wụ na arọga m nrọ ịhụnanya love nwere ike inwe isi taa na echi mma nwere ike kpọọ m sị ngwa m bịa na na o kwele ke gị wụ arọ nrọ na dọkịta sị na ọ bịa nye mụ na gị ọgwụ na-ele nga esi agba gị aka ke gị wụ ịrọ nrọ 5 million naira ịrọ nrọ ewere bọmbụ tie gị n'ahụ sị gị gaa gbuo ndị mmadụ ele dị ebe esi eti gị aka eti ọ dị mụ na gị wuo titi ele oche mụ na gị shoro otu ọ family problem ka anyị abụọ na na family problem ibi family ke gị karịrị dị ukwuu maka ke gị amusu ma witchcraft nwere ihe na-anọ fọdụ n'ime. ụgba ụgba ụgba m dịtụ mfe ụgba ọ nwụrụ Mụ- ọbụla mụ bịa mụ na gị na-ekwu okwu etikwala mma m na nwanne m nwaanyị hei ihe gba n'aka eji enye elie mma m na ọ lakịrị ego akwụkwọ na ọ wụ winchi ha
agụ mama amusu nwanne gị nwaanyị sista amusu nwanne gị brọda amusu ihe a wụ ihe zuru zuru unu ọnụ ijito ijito
em, em, ndo ego ole ka i ji nga a ka i ji statụ agidi agụụ na-agụ m m gba m aka bịa ụwa aka ka m gba ala shishi agidi ka iji azụ E- e- eji m agidi ihe na onidi ị ga-azụ agidi i ji stew ka anyị nwere ike iri agidi stew Mm.
stew Mm. I- i- ọ na-adị nnọọ gị mma m na-agwa gị okwu gị na-eshi m agụgọ ma ele- ele uru ọ ga-abatara gị asị m gị na mgbe ị hụrụ ha na-agba na eh, tv mm. ihe onyonyo mm. wrestling mm. ihe ndị omeghị nga ahụ wụ amansị ihe hụrụ abịa enweghị ihe ndị ameghị nga ahụ asị ọcha ịsịka
echi ị gwa m na ọ wụ egwuregwu mgbe akwa Undertaker na-akụ John Cena n'ala kụpụ ya ọnụ ọbara na-agba ka ọ yi ga egwuregwu egwuregwu i le ihe m dị shọ ihe m makwara na-esi ma gị nwa na-agụrụ newspaper egwugwugo m ọchịman ọ mụ ka ị sị na m ga-agụfu newspaper gbachi m ajụọ gị unu nwere ihe onyonyo n'ụlọ unu gị nwa na-agụ mụ nwa na-ele mụ na gị onye ka mma unu nwere ihe onyo tv ọkpụ nkịtị unu nwere n'ụlọ unu ọ naanị na joint makaro ka ọ na-adịtụ ịga gị ilere etu nke ahụ na ile gị abịa chụpụ unu ị mara na i riele nri pụọ nga wa
ebe ị sị na ọ wụ ihe ha na-emewe igwe egwuregwu nka ndị ka ọfụgụfụ ndị ofeke iberibe ndị efulefu
iberibe ndị ofeke lee ihe na-amali elu ịmali elu gị mmadụ ala nwa nke na-ahụ afụli elu ihe na-eji na-eme na biko biko biko biko ihe ọ kwanụ nwaanyị ọ bụrụ nwoke ibe gị aga m ahapụ na abụ na-emejuo ya afọ mana nwaanyị ga-etiti nwaanyị ihe bikonụ biko hapụ ya ị bịa na Sambisa forest na ala gị gị hụ anyị na-afụli elu ọ wụ force ekweghị m ọ na mmanye ahụ m ashawo iche nwaanyị gị ga gị gakwuru ụmụ ashawo ị na ihe m na-agwa gị akpọrọ nwaanyị ozukwunyere gị nwa ire ụgbọ bikonụ
kwago mapụ ya akwa gị ama ebe m ga-enweta gị ịzụ ọnụ o ama ebe m ga-enweta gị ama ebe m ga-egize gị akwa gị
ike ya ike slippers atakwanụ m gị ihe anya onye anwụrụ efu m hapụ ya hapụ ya biko

ọ rụ ka ọ wụ gị shiri ofe hmm.
Hmm? ịhụnanya ị daala ya otu m shita ya jikwa nwayọọ ya atabikwa aka gị ebe ofe a na-atọ gị o nwe ọzọ gị sị na awụ mma awụ m siri ọ wụ nwanne gị nwaanyị siri ejere m eh, ọgbakọ ụmụ nwaanyị mgbe o siri ha anọdụ m nga mgbe o siri ha ime nwe ihe i jiri m kpọrọ hmm? maka mụ na gị na-ebi na-ahụ m ụtụtụ ahụ m ehihie hmm? gee ntị m agwa gị ihe nwaanyị ị ga-alụta ga-aka m ama iri eshi ị gaa na nke ole ka mma ga rie nri n'ukwu ngwa ọjị ị gaa nga rie nri ma m shi nri bupụta gị gbaa ya ụkwụ ebe i ji eri ofe ọma
wenu nwa ya nọ ị richara ya ọ ga-erifọrọ m bịa rifọrọ ya
ọ wụ gị tọrọ m eh, ịchọ iricha afọ na-eju gị eju o ruola na nri gị ma na m tọrọ gị mhm, mhm, mhm. rifọ nna ya na ịmacha gị tọrọ onye tọrọ mmadụ ya ahụ rima nri ya erifọrọla ya eri ọ mkpa eji eme ya atọrọ m ya na nri ije na mkparị ọ tọrọ m eh? nchọgọ eh, ọsọ ama nata gị ya kere gị ihe bute ya nga eji m ololo n'aka mm. bute nri ahụ ihe a eji m ololo n'aka

iwe efulefu ndị ofeke iberibe ndị efulefu iberibe ụgba
asị m gị ele ego m kere n'isi akwa mụ n'isi akwa ka m kere ya echekpe m ọ nga ka m kere ya nga ka m bemere ele ya ele ya maka nwa onye ọzọ nọ n'ụlọ a ga-ewere ya na-awụ gị ele ego m kere n'isi akwa nye m ya kwote m si ele gị kwote m si pụta m n'ụzọ m guzoro nọ na-ele gị ka m ga na-ele silima nkịta ọrịa anya ọkụkọ ụbakala gị hụ ha na nga m na oche gị kelie sọsọ nga m nọ ka ị na-adị ike wede a ga-ewede ewede arịa arịa gị echere n'isi akwa wede a ga-ewede ewede ewede ewede eyiri m gị bank eyiri m gị onye isi ndị akawo eyiri m gị onye ajọ eyiri m gị central bank of africa ebe ọbụla ego furu gị bịa jụọ m ya nwadụgo nwe onye mepere ọnụ gbara ụka ọnụ na-eji eri nsị eri ahịrị na ụmụlọ so m na inwede ego ele ebe ego siziri mee developụ developụ wings wings ahụ dịkwa wings ukwu wings ụmụ winchi bịa n'isi akwa gị ya wee ebe okpuru anaghị ebe nga ga bekwasara wede wede wede wede wede bịara bịa were eyiri m gị onye osi
ụgba ụgba ụgba ugboro ole ka m kpọrọ gị ma i nyehụ m ego a n'ụlọ taa ị gaghị esi nga afụ ịma hụwa onye m wụ ịmakwa ebe m si mụ na gị ga-eri nkịta nwụrụ anwụ n'ụlọ taa mụ na gị ga-anwụ nga taa ụwa ga-anụ olu mụ na gị nye m ego m nye m ego m jụ gaa jụkwa ese gaa jụkwa ebe m si nyekwa m ego m na gaa jụkwa ese ma ịmakwa onye Helina wụ ịmaghị onye Helina wụ Receplo wa di nwanne m mee n'ụwa ebere. Kwote m si ele gị. i mepere ọnụ ọnụ gbara ụka ọnụ si ọnụ si na-epupụpụ m na- m na-ama na-eji nnọọ kamgbe m nabatagara kwote m nọ ị na-akpọ m ụgba akịdị akịdị e- e, makwa ebe i si hei i si ijipt i si sahara desert i si ọkụ mmụọ i si mọcharị i si nga eligago i si mọcharị gịnị eko ụmụazị ibe ha chọrọ ibuli onwe ha elu ha sị I am I am just coming from USA ndị ọ sọ ha sị London ndị ọ sọ ha sị Senegal ndị ọ sọ ha sị Panya obolo nkịtị obolo ka e ji anya isi ekpekpekpe akụ ekpekpekpekpe ededede maka ebe m si ị ga-enye m ego ha ga-eme nka ị ga-agbata ụlọ ị ga-agbata ụba nta ya ndị mmụọ ga-afọrọ ego egbe elu ọ ga-agbagbu ego ha ga-enye gị ego ihe na-eji etu ọnụ wụ mkpọkịrị obolo nkịtị isi ka e ji eko ote maka Chineke gị mega emega gwa m okwu na ntụ obi gị ote iji gwa gị eziokwu amaghị m ihe obodo a na-achọ ịgbanwe agbanwe eh? kewu na mmadụ ga-ewepụta ego gaa n'ime ubi gaga kụọ ọka ya akụcha ọka ya eruzie mgbe ọ ga-aga n'ime ubi ya ka ọ gaga ghọrọ ọka ya ya ọ ga-ahụziwa osisi ọka ọ ga-ahụwa osisi ọka olee ihe obodo anyị a na-achọ ịgbanwe maazị Eh? ma gwa gị eziokwu Ehe. ọ sọ ha ha gaa zụrụkwa ọka o. Mhm. ọ sọ ha ha kụrụ ihe sọrọ ha kụrụ mana ha ga-abịa na ke m ị ma anyị jesi ha ga-abịa na ke m ji ọnụ m nwaanyị Mm, ole- olee ihe ọ bụ? ehe gee m ntị m agwa gị ọ sọ ha ha ewere ọka ke mụ anwee m ike ịkwọcha aka tiere ọkụkọ akị azụọla m acha ere ibi nganga na-ebu m ebu ejikerecha abashị ọha n'ala ahụ egbe azụjuola m ha wụba ya n'ime ọrụ ka isi kara ya bụ ọrụ m naanị ịgba ya bụda n'ime ọrụ m sị gị kụrụ ahịhịa jee je gbachie otele esi enye nọchị i burule ibi size 45 size 50 ibi ma ọ wụ nganga na-egbu m egbu nkụ gị otu gị gị na gị na ọnwụ na-eme onye kwesịrị ya onye kwesịrị ndị ochie a ibe ha ya anọ na-akọ ọka o nwere nke ya akọ eh, ha na-akwụgharị ime trouser a kwara ka ọ nọrọ n'ukwu fe yiri ya na mpara na-akwụgharị ogologo iro na-aṅụgharị igbo na-atụgharị ụmụazị ime ị chọọ imere ha ebere karị mee size 100 eh? size i nye ha pere mpe ha jee tọọ ka ha ba jee taa ka ha tawa ọnụ eh? taa ha tara ha ibi ime ka ọfụma ọfụma Hey!

egwuregwu nke ahụbeghị ya mbụ ị gara ejibu ụzọ jọkwala n'ụsọ olee ihe m na-ekwu abịa n'ama anọ ọhịa ị ga-ebu ụzọ jụọ ma ọ wụghị ilere mee sinima a na-atara mmadụ ga aka sịla ọgwụ ya ịnọrọhala otu mkpa gị niile nsogbu niile nọ n'ụlọ ichefuo ya ya lere nwa fim onye ọnụ ya mafụ isi m pịam na mana eziokwu ihe nke a gbagotere ịfụrụ Ugboaja Udu na nwunye ya bụ nsogbu nke ịgba anyị na ya n'obodo a ma ewezuga agụụ nwanne nwaanyị ji ya
lee onye bụ agụụ ikwutere ekwute eh. ọ wụ agụụ ka ọzọ ka problem niile ha na-eme eh? ebe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị na-achị obodo jidere oge obodo a kechie ya nọdụ ya ike na border mechie ya elekwa ihe i chere ga-eme ọ ihe kwesịrị na-eme na-eme na even gị nwetakwu ego sef ka ije goro ya na ya ihe ọ bụ igote nwuhu ọ agụụ na-acause all those things onye na-acause ya hmm. ị hụrụ kwuo okwu eh? ugbu a ka m matara na ị nwere echiche hapụkwa ihe ọ wụ na anyị bịa anyị abịa nọrọ ebe a n'isi ụtụtụ afịfị ọnụ na-elere sasa anya ugbu a ka m matara na ị nwere ezigbote echiche eh? Eh, bịa chegwe chegwe chegwe chegwe eh, ị chọrọ ịgwa na m enwebeghị uche before maka na ama m nke ọma ị ma na anụrụ m na obodo ndị a mepere emepe hmm. ị gaa n'obodo ndị mepere emepe hmm. eh, onweghị etu ị ga-esi wee gafee n'okporo ụzọ etu a ụmụaka ndị ụmụ agafu ndị a na-ada aṅụwa ihe ọṅụṅụ ihe na-aṅụrụ ya ama ma ihe ha na-aṅụ eh, ọ na-afụkwadị ha ọ na-afụkwadị ha ose n'ebe ka ọ na-afụ eh, a sị na na ụmụaka ga-abịa ha fewụrụ gị ekwentị gị ha fụrụ gị efe ekwentị gị mgbe ọ bụrụ na ha enwetaghị ihe ha ga-achọ ihe ọ wụrụ i bu aga ebe ahụ ihe bukọrọ ya nakọrọ gị ha niile eziokwu eziokwu atachakwanụ m ụta o atachakwanụ m ụta emewe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọchịchị ewere egbe buru ihe ike niile buga ha eji chekwama ha atọ na aga boys na-eso ya n'azụ a na-ejigharị ha chọrọ ha chọrọ emechakwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị bịazienụ bịa nara ha egbe ị ga-akụta ya n'ọkpọ ha ewere na emewozi arụ na mpụ niile dị iche iche onye kpatara ya onye kpatara ịma ha iji ya onye kpatara ya iji ya ịhụrụ ụmụaka ọ wụ ụmụaka gara gaa eh, tụnye eh, eh, nwa- eh, nwaanyị jeremaya tụnye ya ime nwunye jeremaya eziokwu m niile nwaanyị jeremaya taa Tukwunye nke m makwa ọfụma ọfụma eh? Ai, eche m ụmụ nwaanyị na-akụ asịrị dị eh? so ụmụ ụmụ nwoke ya ụnụ na-akụzi asịrị ọzọ ụnụ akụkarịala nwaanyị ịkọgbu onwe mana i so okwu i so na-asupport ya ụdị okwu ị na-ekwu ọ ga-ebido we m iwe ị gwa m ihe dị sure na-ekwu ihe doro gị anya
udu udu udu mere m na-agwa gị okwu gị na-eme m ya adị gị ka ọ bụ m na gị bịa siwe agụgọ agwara m gị sị gị ndị Chelsea ga-emeri ndị Man U ọwụ anyị nwenwu Chelsea ka anyị nwenwe football club a na-agba ya agba have you forgotten that na eso m na the first eh, eh, the first 11 11 eh, team na na football club during our school first 11 nke gburu iti ka ọ ga na-agba agbaghị iti onye gburu iti ichefule na ọ bọọlụ m gbara agba mere Nkechinyere ji lọvụọ m chefule na ọ goolu m nyere enye na township school mere o ji were nnọọ obi ya niile were kpohekpohekpo nye m ewepụ nnọọ ihe m hụ na ezuru n'ime ọhịa eji wude mara ya bụ pịọcha ya otele gị na onwe gị enyere penalty i nyere enye lekwa gị lee post lee bọọlụ gị gbafuo bọọlụ onye gbafuru otu mgbafu ọgbafuchiri

nne onye awa ọgba aja hmm. ka awụ udu awụghị ụmụnne m ha ekwa na enyi nwaanyị peace nne di gị olu
enyi nwaanyị amaghị ya shishi ya
ọ gakwara aka mma nnọọ ya kpọrọ nnọọ ịmụ ọgbakọ ụmụ oke ibi nwaanyị a na village a ọ na-akpọrọkwa onye register ya na ebe ụmụ ya isi mkpe ndị nke di ha nwụrụ ndị si ndị ha ndị orphanage

wig gị dị ọhụrụ karịa nke enyi gị nwa nke ya atala akị
Lucy biko biko ị ga-agba mbọ chịkọta ụmụnne gị achịba ha na ihe onyonyo ndị Nollywood a ga-eme nga a kpama mmadụ amụ
anyị na-aba anyị che wig gị anyị ji emerebe katon katon ee wig tara akị na ọwụ na head ka ọwụ isi awụ ịbara ama onye nwe ka awụla okeke so dị na ee

nna m ị ga-aṅụ na keke ọka gwara m na ị na-ala aka anụ ọhịa m ji bara ime ọhịa gbata ezigbo anụ sị m abịa gosikwa gị na ịhụnanya m nwere n'ebe ị nọ awụhụ ịhụnanya ụmụazị ezigbo anụ eji m nchọnwụ nchọnwụ na ịsa m mee lee oke
i wetara m oke
aghọtara m otu abịa aghọtara m ọwụ na oke na-eme ha ka ma ama m ihe wụ oke ka ama m ihe wụ ewi ị makwa ahụhụ m tara nwude ewi agara m n'ọhịa n'ọnụ ya were anwụrụ ọkụ fụjuo nga ahụ fụọ ya fụọ ya fụọ ya fụọ ya fụgide ya ozugbo ọ mapụtara m ma ya aka n'akpịrị nwude ya tọgbuo aka ka m ji tọgbu ịmụnụ ihe a ọ gbahụ ọbara gbajie ya ọdụ mesasa ya nnọọ tii nchọnwụ tii curry tii chee sam
agwara m gị na ana m eri anụ ọ wụ ha anụ oke ka ị na-akpọ ya anụ ewi ana m eri chicken ọ gị kpọ ya anụ ọkụkọ na pizza ee eh? gị gaa wetara m anụ ọkụkọ eh, ama m ihe ọ wụ ewi ka ọ wụ oke ama m ihe a na-akpọ ya mba pizza a na-akpọkwa ya snack ọ dị as in amaghị otu m ga-esi kọwara gị ọ na-awa pụọ ilesara anyị ebe a na-egwu egwuregwu m na-eji juice ata ya

nyere anyị aka biko na anyị atala ahụ ọ wụ asị anyị atala ahụ Lucy eziokwu dịkwa na ihe a ha kwuru ọgbaja
odu hmm? nnụ chọrọ ịgba m ugbu sa nnụ chọrọ ịgba mbọ nne gị na-ajụ ma anyị chọrọ ịgba mbọ ya dịka ọ wụ mbọ mbọ nkịtị anyị chọrọ ịgbafe mbọ ofe anyị chọrọ ịkpata ego kwuo ya ka ọ ghọta ihe anyị na-ekwu anyị chọrọ ịkpa anyị chọrọ igbu dede nnụ chọrọ ịgba mbọ um, nsogbu anọ anụna m ihe nnụ kwuru ma nnụ manụcha awụ m nwaanyị enwekwana onye m nọ n'okpuru ya ya wụ di m hmm? nnụ ga-enwe ma agagodi mụ na di m daa ntị hmm? ana mechaa na obi ruo nnụ ala ị ma di m wụ ezigbo mmadụ ọ ngwa ya agwajekwela ya ugwu mana nnụ atụkwala ụjọ ị ma di m wụ ezigbo mmadụ
ọkwa onye akpa ịwara gị echi gbara nkwa nwaanyị niile ji isi ji ah. isi o ji isi mmụrụ isi bugide ka n'obi ike hmm?
ahụhụ atakata bottle m tụtụrụ atụtụ gịnị ka ọ wụ ego ndị atụtụsịrị wee fere anyị sịrị asa eh?

ihe ya na-amasịkwanụ m mana ọ na-akparị mmadụ mgbe ọbụla mgbe ọbụla
nwaanyị niile bụkwa ofu ọ wụkwa nwaanyị ka ị bụ
ọ eziokwu mana nke ya ọ na-eko ka mgbe ọbụla ị hụrụ ya mgbe ọbụla ị hụrụ ya ọ na-eko as if a ga-egburu ya mmadụ ị fụ ihe na-eme unu bụ ụmụ nwoke ọ bụ na nwaanyị achịkọtarọ onwe ya ọfụma unu asị na anyị bụ akwụna ị chịkọtakwanụ onwe gị ọfụma asị na ị na-eko na ngara nke gị akarịa ya bụkwanụ ụwa anyị bụ ụmụ nwaanyị otu chukwu si kee anyị mana ihe mere bụ na ị were nwayọ soro anyị ị ga-enweta obi anyị ọ dị mma anụgo m ihe i kwuru mana m ka na-agbakwa ya enyi ka m mara ma ọ ga-ekwe ka mụ na ya anyị abụọ yiwe as enyi nwoke na enyi nwaanyị nsogbu anọ eji m alike ụmụ nwoke ji eji ihe akpọrọ ihe ọ bụrụ n'ebe ka anyị hmm. ihe ha ma na ha see igbo ebe ọbụla kụrụ kpom ịmụ anya abalị ị ga-ahụ ha ha aṅụ mmanya ala nwaanyị atụwasị ụmụaka ime hmm.
nwanne m nwaanyị ọ kpọrọ ebe niile ịhụnanụ ụmụ okorobịa ugburu a ka umengwụ egbucha n'ozugbo nwe mana ọ ga-anabikwa m inyere onye ọbụla m chọrọ inyere aka nne m ọ ya mere m ji ekwu okwu gị hmm. ma i nyehakwara aka ugbu nne m ọ nwekwa onye ga-enyere ha aka o hmm? biko gbaa mbọ nsogbu anọ ka m hụgodi di m mụ na ya karịa mana ọ bụrụ maka inye aka enyechana m nwa aka ka ọ ka m siri nye ya mmanya ngwọ ahụ ele ka ọ dị gị n'ahụ hmm, nne m ihe a wụ akụkọ taa ama m na ụdịka nke anọghị n'ebe ka unu
achọkwa m ya ebidokwala ị bịa m enye gị ihe e ji akpọ mmanya ngwọ mmanya kara aka
nke ị ma m na-agwa gị okwu ya adị gị ka ọ na-efe gị efe eme gị vuvuvu na ntị ị hụrụ
chineke m ị makwa gịnị ka okote m na-ele gị shi m na-ele gị shi m because ọ bụrụ na otu i siri chee echiche ugbu a na ọ wụ otu ị na-eche eche echiche kamgbe nsogbu a ka ha dị na-adị i chere na echiche nke a ga-asị ivu na ọ bụghị ọgụ anya m agwa gị ugbu a anyị ga-ebidozie biwe ndụ dị ka ndị nwere ego biwe ndụ ndị nwere ego nwere nwa anyị abịala ọ wụ anyị nwa wụ ndị nwere ego anyị kwesịrị ibi ndụ dị ka ndị nwere ego ụmụ ururu ụmụ atachiri girls a na-emere anyị guy n'obodo a anyị kpọfee ha onye ahụ zụrụ anyị fere ya aka ihe nọ nga ahụ bụ mụ na onwe m sef aga m eshi ọwụla anyị gachara ọrụ lọta joint ọwụla anyị gara nga ọbụla a na-ere mmanya anyị ga anyị kụchie anyị shut ya down anyị shut ya down rijucha m agazie mezie ka mma nwa a na-emere m guy na-ata m ahụhụ m mezie ka ọ mara na ego na-abapụta ụmụ nwaanyị ya nye m agwa gị ọkwa ị hụrụ ele ahụ ya even my wife abi na ya ndị ururu ndị a nọ na village ahụ ka kọrọ nwe ọgụle anyị na anyị gbagbuo onwe ya ndị anyị ga na-elegaziri anya ugbu a wụ ụdị nwaanyị a nwanne anyị nwaanyị kpọlọta all those girls category ahụ ị ma na ụmụ okorobịa aga na-eji ike arụ ọcha ego niile o make n'obodo oyibo na eh, ọ packịrị somewhere anyị nwa wụkwanụ nwa young boys anyị werezie nwa young blood na-asa ya ahụ ọ na-adọnyere anyị ego anyị na chere chere chere ihe ọkwa onye na-akọ gị ọnụ onye ka m kọ gị ọnụ ọkwa onye na-akọ gị ọnụ esi anwa na nwa ekpe hapụgodo ime nkụrụ ọwọ na ihe a m gwa gị ọ polite admirization cartoon ka anyị ji eme gị anyị na ya mega mgbe anyị kọrọ ya ọnụ o were iwe i fu na o sokwa anyị na-achị ọchị to show that na ọ wụ onye gara school mata that these people are funny comparisons onye ha iwu
Ee, ihe nọ ya o nwekwara ihe ọzọ m- m- m bịara che- cheta na ị ma anyị ga-eji ugbu a na-eche echiche ka big man ihe ọzọ na-awụ anyị ga-eche aha anyị ga-aza so mgbe ọbụla anyị bata ndị mmadụ niile a na-etu dị aha obiọma na-akpọ anyị ihe dị ka akụ na-esi obi ike akụ na-atakasị ome udo e, ama m ị ghọtara ebube dike e, agụ ji egbe ama m ị ghọtara e nwedị aha anyị kwesịrị na-aza now because ego na-ababata mgbe ka i si eche echiche ọkada kwọ gị nnọọ kwọrọ gị na-agbaje gị speed nwechi ike isi akwụsị ị ga-abịa beda bịa ite olu ụmụ okpokpo aha ị ga-aza ị ga-aza ọkwara nta onye onye isi ọ bụdụri na anyị ga-azarịrị aha ọ wụ must be all this old name aha ndị mpa n'ụdị ụmụ ruru aha ndị a na-atọ ụtọ ụmụ polite and spiced names dịka m ego mbute 1 ego ọma na asia hmm, a sị ndị kpatara ego
a ga-echi gị ebube dike obinigwe nke atọ ele ahịa ara na-azụ nwa ọkwara onye ogbenye oge ndị ka m kpọrọ a wụ ya bụ aha ndị mpa nsogbu anọ ndị ka ọ bụrụ na anyị ga-esi nga ahụ họrọ otu ma ọ wụ abụọ mere ihe ọzọ nọ nga ahụ na-awụ that na ịra n'otu o si dị ya na ihe dị iche na na mmanya ngwọ na biya ya bụrụ na biya na ya eriele 10,000 naira na ọchịma ebe niile akpọchiele ịgwa gị nke bụ eziokwu ebe ọbụla kpọchichara akpọchi onye ọbụla chọrọ ego ma nwatakịrị o ma oke a onye ọbụla chọchara ego mgbe ị chọrọ ị chọrọ ịma ma ihe m gwa ugbu a wụ eziokwu hmm? otu a na-esi aga ga eleta nwatakịrị n'ụlọ ọgwụ nwa a mụrụ ọhụrụ ka nọbere otu ọnwa hmm. ma otu izu otu a na-asị baby were ego baby baby ị nwa anwa garu ebe ka aka nwa a mụrụ ọhụrụ ahụ nọ aka ya kpata ego a ị hụ otu ọ na-esi ejichi ike eh? ọ iji gwa gị na nsogbu dị ihe i kwuru eziokwu ma ụmụ okorobịa anyị ugbu a onye ọbụla na-apị a nọ na-akụ hustle na-apị ama na isi onye ọcha agaghị ada ha achọzi ibute ike ike a na-akpọ ike pentecost ị na-ekwu okwu eh, ụmụ okorobịa ị ma na ụmụ nwaanyị na-apịzi ugbu a mm. otu m si na-ahụ ya eh, ọ dịkwa ka ụmụ nwaanyị a na-apị karịa ụmụ nwoke ngwa legodi lucy legodi nnọọ lucy ka lụrụ di eshi eshi a lucy lụchara di hmm. ote ha isi mbụ m hụrụ ya ihe o bu a wụ moto ihe o bu ụgbọ o bu ụgbọ bata n'obodo a ma ka m jụọ gị hmm. moto ahụ lucy bu ọ dị gị ka ọ wụ ego di ya ka o ji zụọ ya nke lucy dị iche ị ma na ị mara lucy ọfụma lucy bụ nwaanyị na-azụ ahịa zụlite ya elu burukwe n'ike na-enyere ndị mmadụ aka ngwa lee ọnwa abụọ gara aga ọ bata ọ nyekwara ụmụ nwaanyị aka nyekwa ha nnukwu ego iji tinye aka n'ụlọ chọọchị anyị
ahụ gbasara ya ihe ọ bụla ọ chọrọ ya ji ego ya mee eh? mana ihe m chọrọ ka ị ghọta achọrọ m ibute ike odogwu achọrọ m ibute ọ wụkwa egwuregwu achọrọ m ibute ike achọkwa m ịbịa na-ebi ụdịrị ndụ a ele ahịa ọgba aja na udu enyi ya nwoke a na achọrọ m ibute ike ịbịa n'obodo a hmm. mgbe a na-akpọ olu onye eze kpọ mmadụ ofu ma abụọ hmm. aha m akwụrụ na line akpọ gị oloye ololo i kwesịrị ịghọta ihe a na-akọwa na na achọrọ m ibute ike ahụ biko mana ka m jụkene gị ka i si chọrọ ime ka i si chọọ ibute ike oloye eh. agụ eh. ichie afa ole ka m kpọọ gị hapụ otu esi ebute dị ike hmm. mgbe na-adịghị anya hmm.
ihe ọ gịnị nwa m okwu i kwuru na okwu pizza m sị m gotara anyị pizza na juice jide jide jide jide biko a zara na mgbada na nke nwa nwa ya anya na-amakarị akwa n'obi ọ bụ ihe ọ wụ wụ juice ihe ọ wụ wụ fanta nke ọ pizza jide jide jide jide lee anya ka m gwa gị achọọ m achọọzi m achọ m ka ị wụrụ boyfriend m achọọ m ka ị wụrụ enweghị ihe ọ bụla m chọrọ ime achọdị m anything gbasara gị n'ime ndụ m ege ị ma ihe a na-arụ eh, a na-akụ a na-akụla ihe na-akụla asị ị na-akụla band azụ iso ihe a na-arụ na eh, gịnị bụ ihe nke a lee ihe m ji ihe ndị a na-eme shiftuo chimaki ga-afụọ biko eh? ị chọrọ ịwụ enyi m nwoke ị ga-azụrụ m brazilian hair ị ga-akpọ m jee shopping gaa zụrụ m ezigbo efe ee zụrụ m kit e ji awụnye ụmụ makeup acha ụmụ cortex ihe ndị a m tere m ji awụnye ya n'ime ebe ahụ na ihe m na-agwa gị awụghị ịpara puff puff buns para fanta para chara para para para bịa ibunye m eyiri m gị village girl hmm? eyiri m gị gịnị dị iche na ụmụ mugu anyị na-ahụ na village bịa para fanta na coke abịakwala otu a ka ndị ndị enyi nwoke na-eji take care of their their friend eh? ị chọrọ imeta enyi gị nwaanyị ọfụma gị gị kpọrọ ha gaga take ha out nye nye ha ihe ha chọrọ ọwụwụ atakwara m ụta ka m hụkwa gị ebe ọzọ ị hụ na onye na

Brazilian hair ihe makeup shoe akpa efe Angelina katụrụla m mma o ka Angelina wee ama amị mmecha ọ na-ana m ego mịa na m amị mịa mịa luo ihe niile ọ na-asị m bute mgbe ụfọdụ mmecha ya enye m ego onye ka enwebeghị ihe m mere amị enwebeghị ihe m mere ya sị m nye ego

sị nke mụ na ya dị iche ofi ya ọ ya ka ị kpọrọ m anya ijiri okwu ọ dị ka gị na ị ga-eji ụbụrụ m egwu egwu ụbụrụ gị ata m ole ka na ọ dị ka m eji ụbụrụ gị egwu egwu mmadụ gwara m na ọ fụrụ gị with that girl mma

aga m eme ka iwe wee enyi m nwaanyị ọ ya wụ ihe ndị mmadụ bịara na-agwagasị na ahụrụ m hụrụ m na mma ha gwakwa gị otu m si leghara ya anya ha gwara gị gaa gị na-emezie ihe meziri n'ụwa m anya niile ha lechara m enwe nke m kwere lee ọ na-eme m anya otu na-eme anya m nke kwe m elie anya
asịkwa m
ị na-asị ya ọkwa mere ga-abịa taa enwere ihe m ga-eme m gwa gị ọchị apụọ gị n'ọnụ mana m kwuo ya nga na ọ gaghị awụzi surprise mgbe ị bagoro amakwa gị ihe ọ wụ amakwa gị ọ wụ ugbu a amabịala ka m ebe m si o ebe m si ike agwụla m ka m laa n'ụlọ gaa zuru ike ị nwere ike ị ga-achọtụrụ m ihe a 500 ka m ji recharge phone m a nwere m chere kpọọ onye ga-ebutetụ m ihe Check out the other. Well, 600 na ọkwa gị wee weta. Ana m abịa. Ee. Oya 1000. ị mara ndị enyi m anyị nọ na-aṅụ mmanya ha ha na-ekwu okwu m sị ha ma ọ na-awụrụ gị aga m egbu onwe m nga ị nwụrụ ka m ga-anwụ nga e li gị ka a ga-eli m

o wutekwara ya na gị na ya nụrụ ọgụ mana ọ gwara m na gụ na udu na ayizi ha naabọ o nwe ihe m ji ha eme ha na-abụ ofu mmadụ na ihe nna gwara mana ọ wụ eziokwu na udu bara mmụọ mana ekwetara m agwara m ya agwa agwara m ya na i nwenata ike ikweta udu maka na ị ma arụrụala niile ya na udu na-arụ n'obodo a gwara m ya na inwe ike ikweta ya agwara m ya gachaa akọrọ mụ n'ihe ọ nọ n'ime ọhịa na-achụ ụmụ anụmanụ n'onwe ha mere na-eshi ya na-agara ọ ga-abara ya uru ugbu a ka m matara ya jisi ikwu gị ọnụ ọjọọ gị erika nwayọ na na-achụ ụmụ anụmanụ ọ wụ eziokwu ka m kwuru ọ ga-abara ya uru
nwaanyị a chara ka ya sị bịa gbuo ya nso mọlụ ha na-atụgo ha na-etigo onye ha ga ha ga ikwugide m ụka na-agụ ha if not ọ wụ na ikwugide ụka gụga m ihe ọ ga-eji sị m gaa n'ama Francis gbuole m nkwụ ma ị ma na nkwụ ga-achara acha ee asa ma m na enwedo nkwụ chara ga ana m eyipụ yipụ uwe m ya uwe m na-eyi apụ apụ m yiri ya bịaba ịpụ ime ọhịa nọ n'ebe ugbu a m m- m yipụ ya

ị na-ebiowari ezuzugharị village champion efulefu ụgbọ ajali ị wụ efulefu
ị wụ efulefu bịa bịa bịa bịa udo Hai, gị na-agakwana ụka gị na-ebịa gị na-aga ije gị na-ekwu ụka ka onye a mara n'ọgwụ nwa asị onye ara m nwụrụ Eh? asị onye ara m na-aga n'ime ọhịa m na-atamu ele ihe chụga gị ele ihe chụga gị obi na-awe gị n'afọ obi gị wee gị ọfịrị
ngwa gị ihe mere na eh? ị mana anọ m na-agụrụ onwe m amara m wee explain na akọ gịnị ị makwa mma mma enyi m nwaanyị nọ na mpekele enyi ya nwaanyị shi be ha shi gara pụta m na-ele onwe m sị ahụgodu nnọọ nọ m gawa n'ije ahụgodu nnọọ na mma ga-ahụ m taa ga-ehụ m hụ m ga-ehụ m ya na enyi ya nwaanyị akwụrụ ya nga m bụ mma rie otu ọ ga-ekwe m chere chere ị na-achọ ịkọrọ m ugbu a na ihe chụga gị n'ugbu a wụ njike ị kwara ma ọ bụrụsa e nwere ihe chụga gị ị da-aghọta ihe m na-ekwu ọ bụrụ na ọ chụga m ọsọ ma ọ gịnị mana ihe m na-ekwu ekwesịrị m iri otu onwe ya nụ ekwesịrị m iri otu onwe m ga o nwere ike na ya ekwuru mana enyi ya nwaanyị ahụ ga-ekwuru iri inyo hụkwa m ga m ji mma eji mma eme gịnị ah. okwu gị ka atọla ka ifo ọ wụtakwa na peradventure na o megebe gị ihe ị ga-ekwu akọdogo n'ọnụ ọkwa gị nwa wee zaghachi kama gị igwe asa e nwere ego unu nwere ị ga-eji igwu ala ka i lie ma ọ bụ na e nwere otu mmadụ shiri nwụọ na famili unu gị nwa ketara igwu ala it is inevitable you can't run away from it but nevertheless nna m ị kwesịkwara ịga join ndị naijiria olympic game ndị a na-agba ọsọ relay race ma ụdị ọsọ a na-agba asatọ ị ga-ewepụ ihe ifetejege ka trailer fail brake asị m dangote trailer failụla brake makpute ọhịa ndị elije gafe afafafafa ka eke aba ala aghọtara m eleghị ka ihe mi na uwe otu i siri gba ụkwụ agbụgba gị ọ bịara dị so chineke elebe ị hụrụ na-abịaga hotel ọwụchaghị na ha ọwụchaghị na abịa ha abịaghị otu ha shi ụzọ ka ọzọ nwụzi otu m si kọtọ nọ n'ime ọhịa hmm.

ndị efulefu iberibe ndị ofeke iberibe ndị efulefu iberibe
daalụnụ eh, ụmụ ọma enwere onye gburu ụlọ na vileji a na ụlọ mụrụ ezigbo mma enwebedo onye tọpụrụ ọnụ kwa ụdị ụka a ndị obodo anyị anya isi ekpuole ha how can people be living under blindness

onye a wụ ọgba aja ọmawudu vileji a e nwere onye bịara mee youth corper na vileji a hmm. na na-abịa dịghị anyị n'aka sị kpuchie anyị na-elekọta anyị anyị wụ ndị nchekwa anyị wụ ndị nchekwa we are protective of the refuge ele nwaanyị onye nwunye kwụnụ ma nwunye gọvanọ anyị the present gọvanọ nwunye ọ n'obodo a ka ọ nọ mee service nwunye ya eservecha n'ala the service anyị nwa mmadụ abụọ nụ nyere nwunye gọvanọ ọ ihe o ji magoro n'ime governorship protection anyị nyere ihe enwebedo onye e nyere n'ala a before enwere e onye ọzọ na-echefu
ada gọvanọ ndị abịa steeti oshiomhole

ọgba aja kee unu na ndị corper bịara obodo anyị ọhụrụ nọ na-akparị ama m sọ ọ dị mma eh? Ah. ọgba aja kedụkwanụ maka nwaanyị gị ke ọcha nwaanyị gị ọcha
nkwụ ahụ ị sị m gaa check onye ga-egburu gị ya agara m onye ga-egbu ya anọghị ya so udo ama m igburu ya kpokọọ ya wụ ya n'efere bugara nwunye m maka ọ ma ime ihe otu ọ ga-arịkwa mma ọgba aja